Leis sin buaileadh crag ar dhoras oifige Aodha. Tá duine eicínt ag an doras anseo, a Alastair. À bientôt, arsa Alastair. Tar isteach, a dúirt Aodh os ard. Bhrúigh bruscán iníonacha léinn isteach. Tá an ceistneoir so á chur againn ar cúpla duine den fhoireann a mhínigh an t-urlabhraí orthu. le haghaidh na hirise Béal Mór. Ar mhiste leat má chuirimid ortsa é? Dhruid an t-urlabhraí níos cóngaraí dh'Aodh le go bhfeicfeadh sé na ceisteanna. D'fhreagair Aodh nár mhiste. Ó, go raibh míle maith agat, arsa an iníon léinn. Iontach! Ar mhiste leat má chuirimid ort anois iad? Iontach go léir! Sé an chéad cheist, mar a fheiceann tú, ná conas a dhéanfá cur síos ort féin i dtrí fhocal. Rinne Aodh idir mheangadh is staidéar. Tá's a'm nach bhfuil sé fuirist, arsa an iníon léinn, agus rinne sí agus a cuid comrádaí scig-gháirí. Suáilceach, soilíosach, soilbhir, arsa Aodh. Ó, go hiontach! arsa an iníon léinn agus a cuid comrádaí ag ligean scig eile astu. An-mhaith go léir! Tá sé san an-spórtúil! An dara ceist, ar sí, Dhá mbeifeá ar thrá folamh oileáin, cén compánach cáiliúil gur mhian leat? Sophia threallúsach Mantellina, arsa Aodh. Iad curtha dhá mbuille, leathmheangadh ceisteach ar a n-éadan. An-mhaith! arsa an iníon léinn, cén leabhar ná albam a thiúrfá leat? Stalking and Hunting le Maolmhuire Welby, arsa Aodh. Rinne an iníon léinn braiteoireacht bheag. Níor chualas faoin gceann san cheana, ar sí. Ah bhuel, an ceathrú ceist. Cad a chuir an ceann fé is mó riamh ort? Nuair a rugas orm ag teacht amach as Utopia le mo chuid gléasra, arsa Aodh. Níor bhain an freagra sin aon gháire ámh. Cad a chuireann an t-eagla is mó ort? Mo bhean chéile, arsa Aodh, ardgháirí neamhurchóideach as na hiníonacha léinn. An séú ceist, seachas i do dhuine cén t-ainmhí gur mhian leat a bheith i mo chapall, arsa Aodh. An-mhaith, arsa an t-urlabhraí. An seachtú ceist, cad ba mhó a chuir díomá ort? Nár ceapadh i m'ollamh mé. Ó, arsa an iníon léinn, ach i dtoibinne gur iarr í nach scríofaí sin síos. Níl mé ach ag magadh, ar sé. Éadmhar atá mé. Ná scríobh é. Cad a scríobhfaidh mé mar sin? a d'iarr an iníon léinn. Ara, scríobh é más mian leat. Scríobh é.

Nuair a bhí tú ar scoil an raibh tú i do nerd nó an raibh tú cúl? Ní rabhas, bhíos cúl. Cén múinteoir bunscoile ba roghain leat? Miss Queenie, arsa í. Bhíos i ngrá le Miss Queenie. Ó! An-mhaith. Agus an rás fheicthe, arsa duine eile de na hiníonacha léinn, an-rómánsúil. Táimid ag teacht gar dhon deireadh anois, arsa an t-urlabhraí, an tríú ceist déag anseo a'm, cén múinteoir iar-bhunscoile is mó a chuaigh i bhfeidhm ort? Ní dheachaigh aon duine, arsa í. Ó, níor spreag aon duine acu thú, níor spreag. Dháiríre, dháiríre píre! Ar thaitnigh an ollscoil leat? Thaitnigh na mná. Gáire beag eile ó na cailíní. An-mhaith! Bhí an sean-ollamh le sean-Ghaeilge i ngrá liom, a lean í ar aghaidh. Wow! arsa na hiníonacha léinn. Bhí trua ag an ollamh le Laidin dhom. Ó! An-mhaith ag m'ollamh le Breathnais. An-mhaith! Ó an-mhaith! Dhá cheist fágthaí. Cén mana saoil atá a't? Nach fiú snámh in aghaidh easa? Agus an cheist deireadh, an bhfuil aiféala faoi faic ort? Faoi chuile fhaic, tá. Rinne na cailíní meangadh báúil. Bhuel, tá muid críochnaithe anois, arsa an t-urlabhraí. Bhuel, go raibh míle maith a't. Go raibh míle maith a'tsa. a dúradar ar fad.